Haigh, Conn s'agat. Sa bhfíseán seo, táim chun breathnú ar leaganacha neamhspleácha agus leaganacha spleácha de bhriathra na Gaeilge. Le seo a thosnú, scríobh mé roinnt samplaí amach, agus ansin feicfidh tú an difear idir na leaganacha neamhspleácha agus na leaganacha spleácha sin. So an bhfuil sé anseo? Ní bhíonn sé anseo. Ó, níl an comhartha ceiste ag deireadh ansin. Agus an raibh sé anseo? Anois, breathna ar an mbriathar anseo, seo na cinn atá eh, neamhspleách, toisc go bhfuil siad neamhspleách ar mhíreanna briathartha, ar mhíreanna briathartha gabh mo leithscéal, sea, níl aon rud ag imirt éifeacht orthu go bunúsach agus níl aon rud dá n-athrú, más maith leat é. so sin tá, bíonn, beidh, sé sin go breá, níl aon séimhiú ag tús, níl aon urú ag tús nó aon cheo mar sin, ach breathnaigh anseo, so seo do mhír cheisteach san aimsir láithreach, seo do, gabh mo leithscéal, seo do mhír dhiúltach san aimsir ghnáthláithreach, agus seo do mhír cheisteach san aimsir chaite. Agus féach an éifeacht a imríonn siad seo ar na focail. So, más rud é go mbeinnse ag cur é sin san aimsir chaite, go mbeadh sé ag teacht leis an sampla. So, féach gur bhí a bhí againn Ansin sa chéad sampla, agus sin é neamhspleách ar aon mhír briathartha ná aon cheo mar sin. Agus ansin sa dara sampla anseo, agus seo do leagan spleách, tá sé tar éis athrú sa chaoi go dtuigimid an nasc idir an mhír cheisteach san aimsir chaite seo agus an briathar. Agus tá sé sin tábhachtach ar roinnt cúiseanna éagsúla. Sílimse go bhfuil sé tábhachtach sa chaoi go dtuigimid nach an t-alt é seo, Agus freisin, sa chaoi go dtuigimid gur, go mbaineann an briathar seo leis an mír bhriathartha sin, agus nach cineál, cuid de fhrása nó cuid de rud ar bith eile san abairt é. Mar is féidir le rudaí éirí beagáinín doiléir uaireanta agus tú ag iarraidh rudaí casta a rá, nuair nach bhfuil an abairt simplí agus A, B, C, briathar, pearsa, you know, agus, nó briathar, ainmní agus cuspóir nó rud éigin mar sin. So, sea, tá sé, tá, tá, tá gá leo seo agus tá sé cineál úsáideach leis sin oibriú amach cad iad na comhthéacsanna, na cineálacha míreanna a chuireann eh, na, na briathra nó briathra na Gaeilge sa leagan spleách. So tá cúpla sampla scríofa síos agam ar leathanach anseo. Sin san aimsir chaite tá ar. Sin é an mhír cheisteach do na briathra rialta, ar ndóigh. Tá an briathar bí neamhrialta. Níor, déarfaimis. Cár nó nár. Sular agus murar. Agus san aimsir láithreach ansin tá an, ní, nach. An cheist dhiúltach, cá, mura, sula. Sea, roinnt samplaí, ar ndóigh, ní anseo gach sampla a chuirfeadh briathar sa leagan spleách nó neamhspleách. Fágfaidh mé an obair sin uileag faoi na leabhra gramadaí agus mar sin de. Táim ag iarraidh an tuiscint ar na teoiricí gramadaí seo a thabhairt duit sa bhfíseán seo. Sa mhodh coinníollach ansin, tá formhór na gcinn sin ann freisin, na míreanna ceiste agus mar sin de, ach tá ceann eile againn, sin dá, féach ar dá mbeadh, mar shampla. Ní féidir leis an mbeadh seo, ní féidir leat abairt a thosnú le dá, Mícheál i gceannas ar blah blah blah blah blah. Ní dhéanann sé sin aon chiall gan an mhír cheisteach bheith roimhe ag tús na habairte. So, má bhreathnaímid air sin, feicimid go bhfuil sé an-an-tábhachtach cineál leis na briathra nó le feidhm na mbriathra a mhúnlú, go bhfuil sé an-an-tábhachtach foghlaim conas na briathra na Gaeilge go bunúsach, a chur sa sa leagan, nó chur sa spleách mar a deirimid, idir chomharthaí athfhriotail. Ahem. Sea. Agus déanfaidh mé físeán eile mar gheall orthu sin, ar ball, ach bhíos díreach ag iarraidh an neamhspleách in éadan an spleách a thaispeáint duit sa bhfíseán seo go sciobtha. So, tá súil agam go bhfuil sé sin soiléir, sé sé sin, go gcuireann na na míreanna briathartha sin a briathra na Gaeilge sa leagan spleách agus go n-athraíonn siad na briathra, bíodh gur litriú an bhriathair a athraíonn siad, nó an séimhiú a chuireann siad isteach iontu, nó fiú bíonn cinn eile a chuireann urú roimh an mbriathar freisin. So, cén uair ba chóir dúinn na briathra spleácha seo a úsáid seachas na briathra neamhspleácha. So, míneoimid sin ar ball agus beidh níos mó sonraí sa bhfíseán eile sin, ach tá súil agam go dtuigeann tú an teoiric agus cad chuige na leaganacha éagsúla seo anois go teoiriciúil. Sin sin, tá 's agam go raibh sé sin beagáinín casta agus deacair é a shamhlú, b'fhéidir, gan tuilleadh samplaí, ach tá súil agam go bhfuair tú blúire as agus go bhfuil teacht isteach agat anois ar an téarmaíocht úd sin neamhspleách agus spleách agus go mbeidh tú linn sa dara físeán eile seo. Má tá aon cheist faoi aon rud, fág teachtaireacht faoin bhfíseán agus tá súil agam, ar ndóigh, gur chabhraigh sé seo libh. Slán tamall!